Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera mlengalenga ndi pansi pomwe, koma ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndi nkhani yonena kuti yodabwitsanso eti, zinthu zonena kuti kamodzi kokhako komwe chinthu ngati chimenecho chinachitika. Kufikira lero, rekodi imeneyoyo ili ndi munthu ameneyuyu. Ndiye tagwirani chakumwa, tiyeni ticheze. Nkhani yathu ndi ya Vesna Vulovic. Vesna anabadwa mu chaka cha 1950 ku Serbia. Nde nthawi imeneyoyo inali nthawi yonena kuti kunali Cold War. Zija zoti after Second World War panali you know nkhondo ya pansi pansi pakati pa USSR ndi usa ndi maiko ena aku west eti kuti pamachitika tizinthu tina take kunalinso mipungwepungwe pakati pa maiko achina croatia yugoslavia zinthu zonena kuti kumangochitika zinthu zosadziwika bwino kuphulitsana mabomba chani za mkatikati nde vesna anapezeka kuti atakula pang'ono amafuna kuphunzira chizungu nde anazapita ku london anakaphunzirako chizungu nthawi imeneyoyo kukubeba anthu oyimba ngati ama Beatles aja magulu ama Beatles nde anali magulu oti iye amamusangalatsa kwambiri ulendo wina atachoka kumeneko ankafuna kuti akakhale ku Sweden koma chifukwa cha lifestyle ya nthawi imeneyo ma clubbing chani makolo ake amaona kuti yayi mungakayambe kutayirira kumeneko anthu amatenga madragi kupanga zinthu zosadziwika bwino nde anamuuza kuti yayi bwerani ku nyumba musakakhale kumeneko nde anabwerera kwawo ku Serbia. Kenako atafika no, atafika zaka 20 anayamba kuganiza kuti kodi ndiye ndiyamba kutani eti kuganiza za ntchito nde nzake wina wake anabwera kuzamuona nzake anayamba kumene ntchito ali air hostess nde anali atatchena atavala uniform ya air hostess vesna atamuona anasirira kwambiri kuti eh ntchito iyi ndayisirira koma chomwe chimamuvuta s- vesna chinali choti anamva kunena kuti pali matenda ena onena kuti ukakhala kuti umadwala matenda awa sungakhale air hostess chifukwa choti kukhala mmwamba mmalere kumapangitsa kuti munthu mwina adwale kwambiri eti nde vesna anali ndi vuto la low blood pressure nde chifukwa cha low blood pressure zi- anali matenda onena kuti samatenga ntchito ya u air hostess nde nzake anamuuza kunena kuti ah usavutike ta- ukakapanga ukapita ku ma test ko umwe khofi wambiri ukamwa khofi wambiri makapu ambiri a khofi blood pressure yako ikwera nde akakakupanga test apeza kuti ili normal vesnadi anamvera anamwa khofi wambirimbiri ananyamuka kupita kuchani ku interview kenako anakapanga test anampeza kunena kuti blood pressure inali bwinobwino nde anakhala ngati wapanga zachinyengo eti anamupatsadi chani ntchito anayamba training nde Vesna zinkamusangalatsa kwambiri eti kuti iyayi zoti azinyamuka azipita kukaona maiko ena nangasi ndege zija zikapita eti akakwera ndege akafika dziko lina lija amakhala ndi break eh, pena basi atsika akayendayenda mtawuni ya dziko lina pena mwina akagona konko ndithu akhala mu hotelo atuluka akaona malo osiyanasiyana abwereranso kukakwera ndege ija kupitiriza ntchito ndi zimenezozo zimamutani zimamusangalatsa anamaliza training yake anapezeka kuti vesna analembedwa ntchito ndi yugoslav airlines eti operator ya ndege zawo inali jat kapena tingoti jat ali ndi zaka 22 Pa 26 January 1972, Vesna anaitanidwa kuti apite kuntchito. Koma iyeyo samayembekezera kuti aitanidwe chifukwa chonena kuti sanali pa rota tsiku limenelo kuti agwire ntchito. Koma poti anamuitana ananyamuka kutani? Kupita. Atakafika kumeneko anapeza kuti andege alakwitsa. Kunali munthu winanso air hostess dzina lake vesna ankayitana munthu winayo osati iyeyo koma poti anapanga mistake munthu winayo panalibe analipo ndi vesnayo anangonena kuti a basi poti u- wabwera kale iyenso anavomera kuti "Ah, poti ndabwera kale nditani ndibwera ananena kuti akagwira ntchito wafika kale kusiyana kuti ayambe kubwerera kenako ayambe kuyitana wina uja apezeka kuti anthu sakwanira nde anangoti "Ah, basi zisiye zikhale choncho iye anavomera kuti akupita nawo nde tsiku limenelo ndege imene anakwera inali JAT flight 367 inali DC-9 ndegeyi inali ikuchoka ku Stockholm, Sweden imapita ku Belgrade ku Yugoslavia captain wawo anali Captain Ludvig pamene first officer anali Ratko Mihic ndegeyi kuyambira ma passengers plus crew ogwiramo ntchito onse pamodzi analimo anthu 28 nde ndege itachoka ku Stockholm inapezeka kuti inayima, imayenera kuyima pa Copenhagen ndi ku Zagreb ku Denmark. Nde ndege itakayima ku Copenhagen ndi kumene Vesna ndi timu yake inakakwera, inasinthana ndi anthu amene amagwira ntchito nthawi imeneyoyo. Koma itayima ku Copenhagen airport ko akuti bambo wina wake anakwiya chinachake. Amachoka mu ndegemo atakwiya kungolalata akukalipira mpaka kunyanyala kuti basi ndatsika ndege yanuyo munthu uja anatsika nkutani ndikuchoka ati anthu anangomuyang'ana ndi achina vesna aja anakwera basi ndege kumatani ndikumapita anapeza kuti ndege ija inakayima ku denmark kumenenso amayenera kukatani kukatenga anthu ena madzulo quarter past 3 ndege ija inapeza kuti yanyamuka kuchoka ku copenhagen inayamba kuuluka. Inakwera m'mwamba kufika pa altitude ya 33,300 feet, imeneyo cruising altitude, kuti yasiyano kukwera m'mwamba yafika level ija yoti imangotani, imangoyendano kupita ku, kaya titi imangoulukano kupita kumene ikupita. After 45 minutes ndege ija inaphulika. Nde pataphulika ndege ija inaduka na patatu. Itaduka na patatu, anthu ena anaphulika mommo, ena chifukwa chonena kuti inali mmwamba kwambiri mmwamba mwa mitambo ponena kuti ndi mozizira kwambiri komanso mulibe oxygen komanso mphepo inali mmenemo anthu anangofwamphukamo mundege muja anthu kufwamphuka ena kugwera uku ena kugwera uku ziwalo kuti nkuyamba kugwa ndege ija nde bambo wina anali kwawo amapanga zake anangomva chiphokoso chosadziwika bwino bamboyo dzina lake Bruno Honke bruno anali medic wa mu nkhondo second world war ati bruno anatuluka kuyang'ana anaona ndithu zidutswa zikugwa kuchoka mmwamba ndi anayamba kuthamangira komweko kunali snow wambiri kwambiri ndi amayesera kuyenda mofulumira mu snow muja kulondola kumene anaona chi- chi- chidutswa chachikulu kwambiri chitagwera ndi anathamanga nakafika kumeneko anaona pakuyaka Koma anamva kufuula nde anathamanga kupita pompo anapeza mzimayi. Mzimayi wake anali Vesna. Nde ubwino wake Bruno Honke anali munthu oti anali medic, anampatsa CPR, anayesera kumuthandiza mmene akanamuthandizira mpakana a emergency anatani, anafika. Anapeza kuti anamunyamula mzimayi uja, Vesna, anali akadali moyo. Anathamanga naye kupita kuchipatala. Vesna anali atatchoka fupa lina lililonse mthupi mwake, miyendo yonse iwiri, mikono yonse iwiri, nsana unatchoka patatu, nthiti zinayi zitatchoka, pelvis munsi mwa chiunomu munali mutasweka, mutu umene skull yake inali itasweka, koma anali akupumabe ali moyo. Anathamanga naye ku chipatala tsono chomwe chinachitika ndegeyo chinali chonena kuti munthu anayikamo briefcase yoti munali bomba ndi anayika chakumbuyo ku compartment ndi inaphulika bomba lija chomwe chinapangisa kuti ndege itani iphulike nkuduka na patatu chifukwa chonena kuti kunali mpungwepungwe kwambiri nthawi imeneyoyo dziko la croatia yugoslavia amayambana kwambiri ndi kunalinso anthu oti amangodziphulitsa ma suicide bomber akaphulitsa uku ndipo tsiku limenelolo kunalinso train ina yoti inatani munaikidwanso bomba inaphulikanso nde anthu amaganiza kuti anali magulu ake achani aupandu amenewo amene anakaika bombalo koma mpakana lero weniweni amene anachita chipongwecho satani sadziwika anthu onse 27 amene anali mndege anafa amene anali moyo anali vesna vulovic vesna anakhala masiku 27 ali chikomokere mchipatala atadzidzimuka anapeza mayi ndi bambo ake ali pambalipa akumufunsa kuti chachitika nchani samakumbukira chilichonse kuchokera 1 hour before ngozi kuchitika vesna samakumbukira china chilichonse chomwe chinachitika ngozi yonse kaya kugwa pansi kutani zonsezo sanatani analuziratu memory yake amangokumbukira 1 hour before ndi moyo wake before pamenepo, koma kuchokera pa nthawi ya ngozi iye sanazidziwe zina zilizonse. Koma anayika anthu magadi omugadira mchipatala mu nthawi yonse yomwe analimo kuopesa kuti mwina anthu amene anaphulitsa bomba ndege akhoza kubweranso kuti azamutani azamumalizitse iyeyo. Anakhala mchipatala muja miyezi 10 ali othyokathyoka chonchija, munthu onena kuti ndi mutu womwe unasweka koma miraculously anapulumuka. After 10 months anayimirira nkuyamba kuyenda nkuchira ndithu kungosiyana kunena kuti amayenda chopinchama koma mafupa ake anachira bwinobwino basi kukhala nde anapeza kuti anatchuka kwambiri mpakana amatchedwa national hero kunena kuti munthu ukagwe 33300 feet imene ili 10 km imene ili 3 minutes ukugwa kuchoka mmalele 3 minutes kufika pansi ndi nthawi yayitali kwambiri ndipo ndi munthu yekhayo pa dziko lapansi amene anapanga survive kugwa ulendo wautali choncho nde anakhala akufufuza kuti chomwe chinampulumutsa iyeyi ndi chani Ndiye choyamba anapeza kuti iye anali atakhala chakumbuyo. Ndiye kumbuyo kutsogolo kwake kunali trolley ya zakudya. Ndiye mmene ndege inadukana itaphulika anapeza kuti anthu mmene amafwamphukira uko kutuluka uko kugwera uko chitrole chija iye chinakhala ngati chamukankhira mbuyo ndiye chinampulumutsa kuti asafwamphuke nawo chitrole chija anapeza kuti chakhala ngati chamupana pansi mpakana iye anatani mmene chidutswa cha ndege chija chimagwa iye amagwa limodzi mchidutswa cha ndege chija chinthu china ndi matenda ake amadwala low blood pressure aja akuti altitude yomwe analiyo ndi chimphepo chomwe chinalowamo atapezeka kuti ndege yaphwasuka mtima wake umayenera kuphulika chifukwa cha blood pressure koma anapezeka kuti chifukwa choti anali kuti amadwala low blood pressure matenda akewo anampulumutsa anateteza mtima wake chifukwa choti anangopezeka kuti nthawi yomweyo anakomoka mtima uja nkukhala ngati wazizira. mmalo monena kuti mtima upange explode anapezeka kuti mpakana anakafika pansi nkukhala ngati wadzidzimuka kufuwula mmene Bruno uja anamumva kenako nkutaninso nkukomokanso. China chinali choti ndegeyo inapezeka kuti chidutsa chomwe iye analimocho chinagwera mu snow wa wodzadzana wa thick kwambiri nde inakhala ngati chagwera pa cushion ndi nkona impact yake as much as anaphwasuka phwasuka paliponse ndipo samayenera ku, kupulumuka ndi mmene anavulalira ma anapeza kuti wa- wapulumuka ndithu nde mpaka na guinness world records anamuyika mu guinness world ah, kuti anabreaka record kufikira lero iye ndi munthu amene anagwa kuchoka patali kwambiri kufika pansi palibenso munthu amene ali ndi rekodi ngati imeneyoyo nde anampanga mainterview angapo ndi iye amafotokoza kunena kuti iye amakhulupirira kuti munthu amene anayika bomba ndi mzibambo uja anatuluka mu ndege akukalipa akulalata zosadziwika bwino uja kunena kuti inali ngati excuse yake yothawiramo mu ndegemo atayikamo bomba koma samamudziwa sanathe kumchita identify and ndi 1972 nthawi yonena kuti anthu zinthu samachita security sinali tight imene ilili panopa komanso ananena zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mmene anapita ku denmark ati chikhalidwe chawo iyeyo ndi anzake ogwira mu ntchito chinali kuti nthawi zonse akapita dziko la chilendo chinthu choyamba chomwe amafuna kupanga nkukaona malo otchuka Am- malo amenewo azikajambulisa akatani koma ulendo umenewo anthu onse omwe amagwira nawo ntchito samayankhula ayi amakhala quiet sanali excited ma air hostess anzake olo akapteni olo first officer onse sanali excited yayi atamangokhala duu odabwitsa uja kenako iye ati anawauza kuti tiyeni tipite kuti tikajambulise tikaone malo awa awa analembalemba mtayile malo amene amafuna kupita anapeza kuti anthu onse aja anakana kupita onse ananena kuti tikupita ku shopu tikukagula zinthu tikukagulira abale athu ati aliyense amangokamba za abale ake zodabwitsa zedi akuti ulendo wake basi aliyense akaka- akakamba chinthu amakamba za m'bale wake chikondi cha m'bale wake kumusowa akuti almost as if anthu aja amadziwa kuti afa kuti anasintha nthawi imeneyoyo kenako akapteni mu room anazitsekera mu room mwawo mmenemu kwa nthawi yayitali akuti anapita kuti akadye anakhala ndi pilot wina a first officer ati first officer ankangokamba za ana ake mangokamba "Ih, iye akukamba ngati kuti ana akewo sakuadziwa bwanji zodabwisa kuti "Ah, ah, kodi anthu akupanga zina zake koma after izizi pamene iye amachita reflect anthu aja kapena amadziwa kunena kuti afa koma imeneyo zomwe zinamchitikira vesna nde vesna amakhala moyo choti amadana kuti anthu azimunena kuti mwayi chifukwa kwa iyeyo ati samaona kuti ndi mwayi kuti anthu onsewo amene anakwera ndege iye analandira pakhomo iyeko okhala air hostess kuwapatsa moni kuwalandira anaona nkhope zawo nkumaona kuti tonse timayenera kufa mu ndegemo koma iye wapulumukamo bwanji ati amayitchula kuti survivors guilt kunena kuti anthu onse afa iwe wapulumuka nkumangosowa mtendere nde amati "Ah, anthu akamandinena kuti ndili ndi mwayi amati mwayi wake otani popeza olo kubereka sinthaso kuberekanso chifukwa choti pelvis inasweka inaonongekeratu moyo wanga si moyo umene ndinkaona ngati ndidzakhala aliyense amangokhalira kundifunsa kunena kuti ee zinatani zinatani wina aliyense amakhalira akakumana ndi aliyense amufunsa za ngozi kunena kuti ndi chinthu choti satha kukhala osachikumbukira chifukwa choti aliyense amakhalira kukamba zimenezo koma chifukwa chonena kuti vesna sanayikumbukire ngoziyo nthawi yomwe pamaphulika zinthu chani Amafunabe kuti azigwira ntchito ngati air hostess koma eni ndege anamukanira. Anamuuza kuti ayi chifukwa chonena kuti anthu akakakwera ndege n'kumamuona iyeyo azichita mantha nanga si azikhala ngati chikumbutso choti ndege imatha kuphulika kapena pamatha kuchitika ngozi. Pamene akakwera ndege zayekha zoti akuyenda zayekha anthu amathamangira kufuna kukakhala ndi iyeyo ati chifukwa amamutenga kuti iye ndi wamwayi koma ngakhale amamutenga kuti anali national hero moyo wake unali wosasangalala ayi anali munthu woti osowa mtendere kwambiri chifukwa cha ngozi imeneyo vesna anakhala mpakana anafika 2016 anangosintha atakula samafuna kuyankhulanso ndi anthu olo anzake samayankha ma foni basi anangosintha kungokhala closed up zija zoti umakhala ngati ali depressed kwambiri ndipo s- samafuna kuvutisidwa kapena kuuzidwa kuyankhula chilichonse mu 2016 anapezeka kuti anzake anazayamba kudabwa kuti pakhala nthawi masiku ndithu vesna inde sakufuna kuyankhulanso ndi anthu koma sitinamuone ndi komwe, mpaka anayimbira foni ku polisi kuti tapitani mukachite cheki vesna sitikumuona Mpamene apolisi anapita n'kukamupeza kuti anali atafa mnyumba mwake. Anali atafa patatha masiku folo ali chimwalilire mnyumba. Mmene amamupanga discover amangonena kuti mwina anafa chifukwa cha mavuto a mtima wake kapena basi zinthu zonsezo kuti ngakhale ngozi inachitika 1972 kumwalira 2016 moyo wake unali wopanda mtendere. Chinali chinthu choti chimamupsinja nthawi zonse. Koma kufikira lero Vesna ndi munthu amene anabreaka record ndipo akadali ndi record yonena kuti anagwa nkupulumuka patali kwambiri ponena kuti sizinaonekenso imeneyi ndi nkhani ya Vesna Vulovic zikomo kwambiri